lakhala likumanga chingalande cha ulimi wa mthirira m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje kupyolera mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme. Kampani imene ikumanga makilomita 6 oyambirira a chingalandechi ndi ya Conduril ndipo inalemba ntchito anthu pafupifupi 400 amaluso osiyanasiyana a m'dziko muno. Ogwira ntchitowa adakhazikitsa gulu lowaimirira kapena kuti Workers Union m'Chingerezi ndi cholinga chakuti pakakhala mavuto kapena zimene iwo akufuna adzitha kukambirana ndi akuluakulu a kampani. Austin Kamanula ndi mlangizi wamkulu wa zantchito m'boma la Chikwawa ndipo akufotokoza za kufunika kokhala ndi gulu loimirira ogwira ntchito pa kampani. Pamene pasonkhana anthu amene akugwira ntchito, olemba ntchito ndi ogwira ntchito, pamakhala kuti pali mgwirizano ndiye si nthawi zonse pamene mgwirizano uja umayenda bwinobwino iyayi. Ndiye chifukwa choti timadziwiratu kuti pamene pakumana anthu angapo amene aku, ali pamalo amodzi sipalephera zovuta iyayi. Ndiyeno kukhazikitsa kwa workers union kumakhala ngati kuti kukhale kodzera konena kuti ngati ogwira ntchito akumana ndi mavuto adzere kumeneko, olembanso ntchito ngati akumana ndi mavuto adzerenso komweko kuti akafike onse pa mkumano umodzi umene iwowo akuufuna kuti ukomere mbali zonse. Kukhazikitsidwa kwa gulu loimira anthu ogwira ntchito ndi ufulu wa aliyense wogwira ntchito pa kampani iliyonse ndipo malamulo a dziko lino amalola kutero. Pofuna kuyambitsa gulu loimirira ogwira ntchito pa kampani, pali ndondomeko imene iyenera kutsatidwa bwino. Akamapanga ma union amenewa, chimene chimafunika kwambiri ndi kukhala ndi anthu amene akugwira ntchito pamalopo. Ndiye anthu amenewa timafuna aphatikizane, asakhale akumunsi okhaokha iyayi, komanso akhalepo a tima mwina tinganene kuti middle management imene amakhala ngati ma supervisor amenewonso akhale nawo mommomo mu komiti imeneyo chifukwa adzitha kumvetsa bwino zinthu zina pamene tikakhala kuti tangoika ngati mongochirikiza kuti zikungofunika zikhalepo kuika akumunsi okhaokha nthawi zina kumvetsetsa kwa zinthu kumakhalabeko kovuta. Ndiye onse a ma middle managers, amene ali ma supervisor ndi akumunsi akhale ndi representation yabwino mu gulu imene ija.
Zione Masamba ndi wachiwiri kwa wapampando wa gulu loyimirira ogwira ntchito ku kampani ya zomangamanga ya Conduril Engenharia, ndipo akufotokoza ena mwa mavuto amene akhala akukumana nawo mavuto amene timakapereka ku department akufuna kuonjezeredwa ndalama pa kampani mwa ena anatiyankha komanso pali mavuto ena amene munthu amatha kungochikonza yekha kuti ndikatha kungofotokoza ndekha ku ku management osabwera nawo ku union nkhani ngati yokweza salary tinayiuza ngati kulemba kalata Kulemba kalata tinaitumiza ku management, a management anatiyankha, atatiyankha tinabweranso nayo ku gulu la azinzathu kuzafotokoza mayankho mene anatiyankhira.
Zina mwa zimene ogwira ntchito ku Conduril amafunitsitsa kuthandizidwa ndi monga malipiro abwino, kugwira ntchito momasuka komanso mosachitidwa nkhanza. Hannah Mandalasi. ndi mkulu woonetsetsa kuti ogwira ntchito ku Conduril akugwira ntchito momasuka ndipo akufotokoza zambiri. Ku nkhani yoona mwina madandaulo a pa kampani timakhala tikuona kuti anthu angadandaule bwanji nde ngati kampani yathu tili ndi njira zimene tinakhazikitsa kuti anthu angadandaule. Tili ndi suggestion box imene anthu amatha kupereka madandaulo moti mosadziwika kuti wapereka ndi ndani amalemba ndikukaponya mu box komanso amatha kukadandaula kwa A human resource officer amene amaona za dandaulo amapita direct kukadandaula komanso tili ndi workers union. Workers union ndi imene imaona za madandaulo a tonse amene tikugwira ntchito panopo. Pa komitipo tili ndi anthu 12 nde amapanga ma meeting ndi tonse anthu ogwira ntchito paokha komanso amapanga ma meeting ndi management kuiuza za mavuto osiyanasiyana amene alipo ndi mmene kampani ingathandizire. Mukuteromo ntchito imakhala kuti ikuyenda bwino, mavuto akuwonedwa ndiponso anthu akuthandizidwa. Pamakhala mavuto osiyanasiyana, mavuto ena amakhala kunkhani ya malipiro amene mwina munthu sangabwere payekha kudzadandaula kukampani kuti malipiro athu akuchepa, amakhala kuti ndi mavuto a gulu ndiye union ija imakhala ikuthandizira kuti kubweretsa mavuto a anthu onse kubweretsa ku kampani. Mavuto ena amakhala kuti mwina kapena pa timu chifukwa kuti anthu amagwira ntchito m'matimu nde mwina timu ina magwiridwe awo a ntchito sakuyenda bwino mwina ndeti kunkhani kaya mwina za ma hours poti penabe pamatha kukhala kuti kusamvana eti tidziwa pa ntchito ndere amakhala kuti akuona zimenezozo kubweretsa ku management amakhala pansi limodzi ndikukambirana ntchito ndikumapitirira.
Ogwira ntchito ku Conduril pakatipa anadandaulapo za kuchepa kwa malipiro ndipo kampani ya Conduril inakambirana nawo ndikugwirizana chimodzi. A Chris Katunga ndi mkulu wolemba ntchito ku Conduril ndipo akufotokoza zambiri. Posachedwapa tinali ndi mavuto amene anakhudza ma employees athu. Koma iwo anakanika kuti a, apange asolvedwe mwachangu kwa iwo anaganiza kuti bola angopanga strike. Poyambapo tinali ndi workers union imene imayendetsa koma ikuoneka kuti workers union imene inakanika kuwapanga convince anthu aja kuti asapange strike. Ndiye tinapanga involve a labor office komanso ku district assembly. Anabwera kuzatithandiza komanso kuwaunikira kuti kodi akuyenera kupanga handle bwanji mavuto awo. Atawunikiridwa, anabwereranso pansi ndikukakambirana ndikukapanga draft bwino bwino zimene iwowo amafuna chifukwa nkhani yaikulu inavuta nthawi imeneyoyo inali ya ma salaries and iwo ankafuna kuti awonjezeredwe 50% imene management inaona kuti eh, ndi zovuta komabe sitingangokukaniranitu timatha kumvetsa kunena kuti salary imene amalandira general worker kuti akwanitse kupanga manage zinthu zake za pamwezi zinali zovuta komabe management inakhala pasi with the, the new workers union fukwa yoyambayo anthu adayikana kuti iyayi sakutithandiza ayi apapa tisankha pompano pompano group ija inasankhidwa Ndipo a Labor anatithandizanso kuwapanga orient anthu amenewa, kunalembedwa zimene iwowo amafuna kuti athandizidwe ndi management, 20% increment kuchokera ku salary yawo. Kuchokanso gulu lina linakwezedwa 12%, lina 4%, lina 8%, so zinakhala ngati kuti anthu aja athandizidwa zimene amafuna. A Austin Kamanula akutsirira ndemanga pa za mavuto ena omwe ogwira ntchito ku Conduril anali kukumana nawo koma anathandizidwa. Analipo mavuto angapo. Aaa vuto loyamba analipo ma supervisor ena amene mwina akaona kuti ntchito sikugwirika bwino ku ndime amatha kungodzuka ndikuyima kuti iwe ntchito yatha. Analiponso ena amene zimatha kutheka kunena kuti chifukwa choti pali kusemphana kusa pa chiyankhulo, a Conduril achuluka kumeneko ndi apwitikizi, ndiye kumvesa chichewa kapena chizungu ena mwa iwo ndi ochepa kwambiri, ndiye pakakhala kusamvesesana kwabwino pa chilankhulidwe zakhalanso zikubweresabe mavutobe ku mbali ya ntchito. Komanso mavuto ena ndi onena kuti ogwira ntchito enieniwo eni ache akhala akudandaula kuti ntchito zina zimene iwo akuzigwirazo ndi zonena kuti zikuchuluka kwambiri poyerekezera ndi mmene munthu anayenera kuti agwirire. Mavuto onsewa akhala akubwera ku Labour Office. Ife udindo wathu unali wongonena kuti tiawunikire kuti kodi malamulo a Malawi akunena chani pa zimenezi. Komanso titaawunikira kunapezeka kuti mbali zonse awa. amene ali ma titi ma expatriate kapena ma supervisor amene analilibe ndi kakhalidwe kena kosalolera Amalawi, pang'ono ndi pang'ono anaphunzira kunena kuti ayi malamulo a dziko akufuna izi iwowo anayeneranso atsatire and kufikira pena wina mmodzi mwa iwo anapatsidwa mwa, wi, kunena kuti ngati sasintha amubwezeretsa kwawo ntchito yake itha. izizo zinationesera kunena kuti Conduril ngati kampani inde ikugwira ntchito kuno pali zovuta inde komano inali ndi ili ndi kuthekera konena kuti ivomereze ndikusintha zochitika zawo zina kuti zigwirizane ndi mmene dziko lino timayendesera pa malamulo athu a ntchito.
Pamafunika ubale wabwino pakati pa olemba ndi ogwira ntchito. Pakadali pano pali mgwirizano waukulu pakati pa kampani ya Conduril ndi ogwira ntchito awo komanso ndi aku ofesi yowona za kalembedwe ka ntchito ku khonsolo ya boma la Chikwawa.
A workers union timagwira nawo ntchito bwino, iwowo ali ngati ankhalapakati, pakati pa ma employees athu komanso management. Iwowo amatithandiza kulumikizitsa nkhani zimene, mavuto amene akukumana nawo ma employees. kubweretsa ku management. Ndi gulu limene limathandiza kwambiri chifukwa chonena kuti ndikovuta ngati management kuti ikathe kufikira employee wina aliyense kumufotokozera zinthu zoyenera kuti zizichitika pamalo komanso ndikovuta kuti employee akathe kufikira management kukafotokoza mavuto awo.
Mgwilizano wathu ndi a Labour office ukuyenda bwino chifukwa every two weeks a Labour office ndi a CCJP amakhala akutiyendera kuzamva mmene tikukumanirana ndi mavuto athu pa company pano kuzatiuzaso zoyenera kuchita ndiye mgwilizano wa ife ndi a Labour ndi wabwinobwino palibe chovuta china chilichonse. Anatiphunzisa mmene tingapangile control anthu ogwila ntchito azinzathu maka popanga decision yolakwika ngati ku site timatha kukhala ndi mavuto tingokambirana tokhatokha. tokhaso ndikuchipanga chiganizo chakuti tikangoonesa action nde ngati ife a union tikamva ngati zimenezo timayamba takhala nawo anthu pansi ndikuyamba kukambirana then nkupanga solution.
Conduril ngati contractor oyamba kubwera kuyamba kumanga chingalandechi, Tikugwira nawo bwino ntchito panopa ngakhale mwina poyambirira panalibe zovuta ziwiri zitatu zimene tinayenera kuti tiunikirane ndiye tikamaunikirana akhala ali mbali yoti amvesese kunena kuti kodi malamulo a dziko lino okhudza za ntchito amati chani? Ndiye chifukwa choti akhala akumvetsera bwinobwino zapezeka kuti pang'ono ndi pang'ono mavuto amene analipo aja panopa achepa oti tikumatha kukhalira tonse limodzi chifukwa tinapanga pano ngakhale mgwirizano onena kuti akamafuna kulemba anthu ntchito amabwera kunoko ngati ku Labour office tili ndi kaundula wa anthu onse ofuna ntchito ku Chikwawa kuno. Kaundula ameneyi tili nawo ma general workers, ma skilled workers amene akukhala akufuna ntchito ndiye tinawauza kuti mukamafuna anthu bwerani mudzasuzumireko m'menemu Nde panopa pano zimene zikuchitika ndi zoti tikumayendera limodzi. Akamafuna ka anthu akumapezeka kunena kuti akubwera konkuno ndi kuzayang'ana tikufuna ma driver, ayi tikufuna ma steel fixers, ayi tikufuna ma builder ndiye tikumayang'ana mkaundula muja. ndi kupereka mwayi wa ntchito. Zoonadi, mgwirizano wabwino pakati pa olemba ndi ogwira ntchito ndi wofunika kwambiri chifukwa kupanda kutero, ntchito siingayende bwino ndipo izi zikhoza kubwezeretsa ntchito za chitukuko pambuyo.